Kafukufuku yemwe wachitika posachedwapa akuonetsa kuti dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko ovutikitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Koma funso nkumati, chifukwa chani dziko lathu likubwerera m'mbuyo malo mopita chitsogolo? takhalani pompo chifukwa mpulogalamu ya lero ndikhale ndikucheza ndi mkulu wina yemwe tikhale tikugawana naye nkhani ziwiri zitatu zina mwa zifukwa zimene dziko lathu likungoyima pamodzimodzi m'malo mopita chitsogolo ndikulandireni nonse amene mukutionera pakadali pano muli ndine muulutsi wanu yemwe uja wa ibizo in the building ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano koma lero ndabwera ndi nkhani ina yachilendo imene mwina simunayimvepo nditayikamba pa youtube channel chino nkhani imene ndabwera nayo lero ndi yonena kuti kumalawi kuno Kukuchitika zambiri zodabwitsa, mavuto ndi ambirimbiri, ntchito zikusowa, anthu akufa ndi njala, tamva kuti anthu ena amadya chitedze. Lero ndili ndi mnzanga amene ndikhale ndikucheza naye nkhani imeneyi. Kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani? Tamva kunena kuti Shoprite nayonso yapakira ulendo, zimene zikutanthauza kunena kuti tikhale tikusowa ntchito. Ah, pamalawi pano achinyamata ambiri akhale akungozungulira ena kumwa mowa kuchita zinthu zosakhala bwino chifukwa cha ulova mzanga amene ndikhale ndikugawana naye zimene ndakonza mtsiku la lero ndamene wakhala apayu azifotokoze yekha kuti iyeyu ndi ndani kwenikweni aise tazipanga introduce pamudzi pano kuti onse amene akutionera adziwe kuti kodi namando amene wabwera lero pamudzi pano ndi ndani ndine shema malonga dreamer weniweni okay nde ndimafotokoza kumayambiriro kunena kuti dziko la malawi likuyenda opanda direction zinthu zambiri sizili bwino achinyamata akusowa zochita akusowa ntchito kwambiri ali ma degree ma certificate ndi zina zotero funso langa ndonena kuti chikuvuta nchani ku malawi kuno Ah, okay. Ah, ine ndikaonetsetsa ndi mmene wafotokozera kuti anyamata ambiri akusowa akusowa zochita Mm. ali ndi madigiri uh, madiploma even ma masters Mm. madigiri ena munthu mmodzi ali nawo chonchi ochuluka Mm. komano chomwe ndinaona ineyo nditakhala pansi ntamanga buzefu chifukwa kusukulu kusukulu sinapite koso Eh, ndipo sukulu inayimba inki munamwa eh, komano Mu- mu- kusukulu mu- mu- munapita sukulu ino ndinapita mwene okay komano chomwe ndinaona ineyo Mm. ntapita kusukulu kubwerako Mm. ndi choti mmalawi munomo education system yaifeyo ndi poor kwambiri kunena chilungamo education system silibu sili bho chifukwa chonena kuti no tikati tionetsetse inu imapita ku primary koma tadikirani kaya anthutu akuzumanitu
koma ndi chilungamo ndikukambachi education system yakumalawi kuno ndiyo foyira tang'anani pakamera apo education system yakumalawi kuno ndiyo foyira fotokozani kuti kodi ndiyofoyira bwanji amwene kuti mutenge silabasi ifeyo mukabwera ku primary kapena ku secondary zomwe timaphunzira zija palibe zoti ukhoza kuchotsa pa ground kukajambula grasshopper inuyo m- mwati munapita ku sukulu napita ku school digiri muli nayo degree ndi nayo inu chitete chija chikuthandize ndi oh amwene chitete chani mesa mmaloweza ziwalo za mu- za munthu pamene pano tsopano so tikaloweza ziwalo za munthu kaya social study tingophunzira za ina edi- Henry Henderson chani- chani- chani zofoyira zenizeni of course kulija ikutithandiza no mwati tingolimvetsa dzikoli Eh, kulidziwa ni dziko Eh, mwina Mwina mwina imayendera. mwi- mwina- mwina ubwino wa sukulu ungokhala kuti umakhala ngati benzini Yeah. kuti umangopukuta ubongo Yeah. kuti So- zinthu zikhala kuti makuti makuti kusukulu kujako satiphunzitsa skill yopangira ndalama how to be rich ya yopangira ndalama komano tikapita maiko anzathu akunja kapena ku china maiko ena mmakampeza ule mwana wang'ono akudziwa kupanga kafoni even mafoni enawa timayuza kuno kuno akupanga ndi ana ndi ana ang'ono university kuma- secondary amakhala apanga ngati ngatiti Imene. ngini ngati imeneyo koma kumalawi kuno kumpeza munthu tino ali papoli apanga engineering kaya ali kuti komano kubwera pa ground amakhala ngini akuikanika chifukwa chani theory mawu ako ali mkamwa ndinkacheza ndi mkulu wina wake amaphunzira pa polytechnic ankanena kuti amwene lecture wathu amaphunzitsa kosi ija ya, ma- ya za makeniko makeniko izi zokonzakonza eh? koma galimoto yake ikaonongeka amayipeza ili mundirandema akuyigwira naye mana mundirandema zotokambazo inu mesa iwe ndi dolo wa zimenezo kuphunzitsa koma galimoto yake ikukanika kukonzetsedwa kuti sukulu amwene kunoko ndi scam magaye asakubisireni ikungotionongera chuma timangopita kungoononga nthawi kungoononga ndalama komano palibe chilichonse chimene chimachitika sukulu amwene kunoko anthu ambiri timangoloweza theory mwandimva ndi chifukwa chake simbi adazayankhula kunena kuti no ineyo ndimapanga agriculture yonena kuti no even mwana wa kubunda sangapange koma iyeyo sanapite ku- sanapite- bunda sanapite sanapite koma ali ndi skill ya zinthuzo so chomwe tikuyenera kudziwa kumalawi kunoko tikuyenera no tidzi- tik- tidziwe kuti kapena maluso amanja onena kuti tikabwera ku university kujako even boma litatipatsa ngongole tikhoza kupanga zinthu ndikulemba anzathu ntchito ndikumatani ndi ndikumalipira Ma- malipira. Eh, komano munthu tikudziwa ni theory tikabwera ku sukulu kujako kubwera ku sukulu kujako okumpatsano ndalama akumakanika kuti pa ground apange zinthu zijazo chifukwa tikuwina kudziwa practical ya chinthu ya chinthu ndiye zilithandiza kwa kumpeza munthu ali ndi degree koma akugwira ntchito mukushopa ndi komweko eti komanso akuti munthuyu anapanga za agriculture munthuyu anapanga electrical engineering anapanga mechanical engineering koma akukanika wa agriculture akanika even kudzala maluwa pa nyumba pake munda wa chimanga chootcha alibe

chabwino um, ntchito zikusowa inu ndine pano inu munapita pa ku sukulu koma sindikuziwa ngati pali chimene mungafotokoze kuwauza anthu amene akutionera pano kuti munachita ndi digiri imene munachoka nayo ku sukulu mwina ngati mukupeza timakobidi ndi chifukwa chati masikilu komanso kuchenjera kungopeza kanjira kuti i think tipezeno njira yopangira ndalama tizipanga bwanji kuthamangathamanga kuyesa kahaso aka kutere kutere ntchito zavuta pa malawi ngati achinyamata titani kuti tisavaive chifukwa ifeyo ndi tsogolo la mawa kotero kuti ngati generation yathu ikusowa ntchito ndetangoti manja lende ndekuti tsogolo la mawa lathulo lidzakhala lodabwitsa tichite bwanji ngati achinyamata Ah, okay ah, choyambirira skuluyo ndiyofunika anyamata ku skulu apite chimene chilimo chakuti akapita ku skulu iziwathandizira kumvetsetsa dziko mmene limayendera chachiwiri tikuyenera kukhalano ndi ma skill opezera ndalama apart from school tikuyeneranso kudziwano ntchito zayani zamanja zamaluso tikati tione nowadays pamalawi panopo anthu amene akupanga ndalama ndi amene ali ndi luso kunena panopo ma videographer ndi amene amakhala ndi ndalama ma artist anthu oyimbawa ndi amene amakhala ndi ndalama azisudzowa ndi amene amakhala ndi ndalama so uh, makolo athu amene sichinthu chimene achiyang'anire zimathopezeka ndi ku primary ali ku sekondari mwana akunyamula kamenye mpira akumuwuza kuti ayi uthyola mwendo uthyola mwendo mabuku kuti apatu ndi gabadinyo kuti sakanakhala mpeza gabaso mwana mwina akuphwasula njinga ija afuna afuna aphwasule njinga amuwuza kuti ayi Uononga. zikuononga ali ndi chinthu chila mwadzi agona pansi pa galimoto azigwiragwirako kutani uononga so ndikuona ngatino tikamatumiza ana aja ku sukulu mbali inayi azidziwako ntchito za manja so tikanakhala tikudziwa ntchito za manja tikabwera ku sukulu kuchako tikudikira zoti boma atilembe ntchito tikhoza kumakwanitsa mwina kumajambula kumapeza kakhobidi kumakhala pa garaja pina pake Maphunzira zili zitatu. zitatu nchani ukalipentala umenewu ndi- ndi- anthu amapanga nazo ndalama you see so kungoti akupangire sukulu yokha ndizo tikabwera kungokhala makolo kupota nazo nono ngati mazaka zambiri munapita ku sukulu komanso anafe tikakhala ntchito tikuisowa tikumaona ngati sukulu ija ilibe pi- phindu chifukwa chani tinangopita mklasi ndikungobwerako tilibe sikili iliyonse i think i think malekcha athu nthawi yake amasati ndamene anatipundula ife amatiuza amakatiuzano kuti kosi mukupangayi akakulembani mukangofikira kukhala mabwana inuyo kosi mukupangayi muzikalandira mamiliyoni so ndimayankhula ndi mkulu inayake malinga ndi mmene situation ili ili pakadali pano kuti desperation ndimene achuluka achinyamata tikusowa zochita tikusowa ntchito m- mapeto ake tikungopita kumakagwira kantchito kandalama yochepa ku- nj- ah, ncholinga choti tisamangokhala nde ndimamuuza kunena kunena kuti panopa ndi nthawi yoti tidzuke tiyambe kuthamangathamanga mmene mwanenera mu zamaluso kaya kutani timabizinesi titangoti tonse tili ndi mentality yoti tiyambe kukhala ndi mabizinesi athu tizithamangathamanga i think chimpwirikiti chambiri chomakasaka ntchito chikhoza kuchepa antchito aja a- makampani aja ndamene angamabwere nkumadzatisaka ife kuti tusu- tikufuna tutu akauntanti uku iwe pamene ponde ukuthamangitsa hustle yako uchita kumuuza kuti ase hustle ya ine ndimapangatu 1 million pa mwezi nde ku- ku- ntchito kwanuko muzikatipanga muzikatipatsa ndalama zingati kuti ndidzuke pano ndibwere kumeneko so kungoikira mang'ombe makamaka pa zimene wafotokoza kunena kuti tikuyenera tiphunzirenso ntchito zina zamanja apart from zimene tinaphunzira ku sukulu chifukwa zimenezo ndi zimene zikhoza kutithandiza tikupita ku malechereche mawu ako omaliza kapulogalamu kamakhala kafupi aka mawu ako omaliza ndi otani kwa achinyamata komanso kwa aliyense amene akutionera pakadali pano Ah, mawu omaliza amene ndingayankhule amene ndingalimbikitse achinyamata kapena makolo kwa achinyamata komanso kwa makolo Ah, makolo athu akuyenera kudziwa kunena kuti munthu sulemera chifukwa cha sukulu yokhayi ayi anawa even akabwera pa holiday aziwalimbikitsa kuwaphunzitsa kuchani ntchito za manja komanso achinyamata tikabwera ku sukulu ngakhale nthawi idapita kuti ntchito zamanja sitinaphunzire tikabwerako ku university kuchako tisamangokhala chifukwa muno muli mavuto ambirimbiri amene tikhozani tikhoza kusova m'malawi muno momuno mu area yomwe tikukhala ayi ngati wachinyamata umatha kuona kuti kodi area ndikukhalayi kuli vuto yachani kuli vuto ya njala uyamba bizinesi yachimanga kapena bizinesi yazakudya ndikumagulitsa kodi ku area tikukhalayi kuli vuto la chani anthu ambiri akumanga nyumba komano kukagula mwina mawindo azitsulo kapena mawindo amatabwa kulibe mm. ndikumaotcherera kaya ndi kumaotcherera kaya ndi kumakhoma zinthu anthu kuona ndikumagula zomwe zikufunika zikufunika kugwiritsa ntchito moti kupeza ndalama ndi nkhani ya kalasi mwinji yosiyana Ah, kwambiri. kupeza ndalama kungofunika skill Kwambiri. mmene ukuyiwonera pamene panopo zinthu panopo zaphweka mwene njira zopeza ndalama ndi zambirimbiri and njira zopeza ndalama even mmene kwa anzathu even mmene muno anthu ena zofoira zopusa zenezeni zachibwana zachibwana zenezeni

koma zoti tizingogona pansi kuti wina akatipatse ndalama njira ya, ya easy tipita msanga tipita msanga ndizi every mg one Antsogo- antsogoza mwana Antsogoza ubwino mwana. wake Eh. hey, matenda chan chan chan chan ndiye sizingayende koma tiyeni tipushe tilimbikire one two one two patience ndiyofunika ndi advice ndingapereke ndi imeneyo tikutero ndithu kuti nkhani yake ndimeneyi kuti dziko la malawi likuyenda modabwitsa koma sikuti ndi mathero a zonse chikhozanso kukhala chiyambi cha moyo wina ngati achinyamata tiye tizindikirenso ni zinthu zina zimene tikhoza kumachita kuti miyoyo yathu izipitirira kuyenda chitsogolo wakamba mnzangayo kuti tikhoza kuphunzira ngati ndi digiri kaya tinatenga kumasti kubunda kulikonse kupoly tikhoza kubwera mmudzi muja ndikuyamba ukalipentala ndikuyamba umakaniki kuyamba kuchita ulimi umene kuti tionebe kuti moyo wathu u- uzipitirira amati s- only the sky is the limit so sitikuyenera tizidulire malire chifukwa malire ndi amene angatisokoneze kuti ah ndi ndi digiri yokha ine basi ndikazapeza ntchito m'pamene nzayambe kuthamangathamanga ase ukupusa kwambiri ukugona so ndi nthawi yoti tidzidzimuke tisiye kulota maloto odabwitsa tisiye kukhala ndi ma nightmares tiyambe kukhala ndi ma dreams so nayi ndine mutsone muja wabizo in the building